Má bhreathnaigh sibh ar nuaíochtan an lae inné, bheadh fhios agaibh go raibh mé beagáinín tinn ag breathnú. Níl fhios agam an mbreathnaím níos fearr inniu. Bhfuil biseach ar bith orm? Bhuel, beidh oraibhse bhúr n-intinn a dhéanamh suas faoi sin. Braithim beagáinín níos fearr, ach. M'anam anois, caithfidh mé a rá, chuaigh cúrsaí chun donais sular fheabhsaigh siad, agus b'éigean dom dul a leaba inné agus fanacht sa leaba go dtí maidin inniu. Ach idir an dá linn, níl fágtha anois ach rud beag

Bhuel, tá mé ag smúradh go fóill agus tá scornach tinn agam agus braithim beagáinín róthe, sé sin tá beagáinín beag den fiabhras orm ach, bhuel, d'fhéadfadh sé a bheith níos measa.

Níl fhios agam cén fáth go bhfuil sí ag bípeáil, gheobhaidh muid amach i gceann tamaillín. Agus tá súil agam nach mbeidh. Céard a thugtar orthu in aon chor? Tá mé ag, tá mé beo ar an, ar an bhfoclóir inniu. rud a thugann le fios go mbeidh a lán smaointe, séitéireacht, cheating, ní bhaineann sé le smúr in aon chor. Calaois, dallamullóg, séitéir, caimiléirí, caimiléirí, b'in an focal a bhí uaim, caimiléirí! Tá súil agam nach mbeidh caimiléirí teileafón ag glaoch orm inniu agus ag rá liom go bhfuil mo. ríomhaire ag seoladh víreasanna, rud nach fíor, go bhfios domsa. Anois, scéal uimhir a haon, thuas ar chlé ar an New York Times, scéal idirnáisiúnta is ea é, bainteach le bean darb ainm Teesta Setalvad. Is cosúil gur. criticeoir í, más féidir é sin a rá i gciall an Bhéarla, de Phríomh-Aire na hIndia. Cé hé an Príomh-Aire arís? Narendra Modi. Is gníomhaí cearta daonna í Teesta Setalvad, agus tá sí ag obair ar son ceart daonna san India ar feadh blianta fada anois agus ag déanamh criticis dá réir ar Phríomh-Aire na hIndia, agus idir an dá linn tá an Príomh-Aire, céard is ainm don duine seo arís?

ag baint greimeanna as gach cúpla lá sna meáin. Mar sin, tá sé tar éis ruathair, ruathar? Sea. Tá sé tar éis ionruathar a eagrú ar theach.

Tá an Príomh-Aire, an tUasal Modi, ag eagrú ruathar ar theach Ms Setalvad, ag tabhairt le fios go bhfuil sí ag déanamh rudaí mídhleathacha. Is mó is dóichí nach bhfuil, ach tá seisean ag ceapadh, is cosúil, go gcuirfidh an síorbhrú seo Ms Setalvad ar athrú intinne faoin síorchriticeas seo atá sí ag déanamh. Is cosúil nach bhfuil, mar tá an scéal anois ar leathanach a haon an New York Times, rud a thugann le fios, b'fhéidir, gur ghlaoigh Ms Setalvad ar a cairde san Iarthar. Déarfainn má éiríonn leis an aisbhrú seo ó Ms Setalvad go stopfar na ruathair. Nach mbeadh sin go deas. Scéal uimhir a dó, Sa nuachtán baineann sé le California, seo é an scéal náisiúnta. Bíodh fhios agat go ndéanann an New York Times iarracht gach lá scéal idirnáisiúnta, scéal náisiúnta, scéal áitiúil, scéal sainspéise agus cúpla ceann eile a chur ar an leathanach tosaigh, rud atá cliste mar, ar ndóigh, tá siad ag iarraidh súile an léitheora a tharraingt, cibé cá raibh mé. Tá triomach i gCalifornia le ceithre bliana anuas. Tá an triomach chomh dona sin go bhfuil ainmhithe ag fáil bháis agus go bhfuil barraí ag fáil bháis sna garrantaí agus is beag is féidir le California a dhéanamh faoi mar gheall ar dhlíthe diana uisce atá i réim fud fad na Stát Iartharacha. Is ceart ann na dlíthe seo a bheith i réim. Ach baineann an scéal seo ní hamháin leis an triomach ach leis an iarracht atá cathracha sa cheantar sin ag déanamh áitritheoirí nua a mhealladh agus tugann an scéal seo Folsom California mar shampla maith. den fhadhb. Má tá ainm Folsom California cloistí agat cheana, níl aon dul amú ort, sin an áit chéanna a thaifead Johnny Cash an t-albam Live From Folsom Prison ann. Cibé, tá isteach is amach le 80,000 ina gcónaí sa chathair seo, agus an t-aon fhadhb atá acu, ó thaobh borradh de ná nach bhfuil ach foinse amháin uisce acu, sin é Loch Folsom. Now tá Loch Folsom cheana féin ar an leibhéal is ísle a raibh sé air ariamh sa stair agus ní fios conas mar is féidir le Folsom freastal ar 25,000 áitritheoirí nua, ach sin an plean atá ag Bainisteoir Cathrach na cathrach sin, Evert Palmer. Tá sé i gceist ag Evert Palmer breis agus 10,000 teach nua a thógáil agus dá réir sin 25,000 áitritheoirí nua a mhealladh chun na cathrach. Anois, cé mar a dhéanfas sé seo, níl a fhios againn, go háirithe agus an chathair faoi orduithe úsáid an uisce a laghdú 32% mar gheall ar an triomach. Céard a thiocfas as?

Tá a bpócaí domhain agus tá polaiteoirí áitiúla sách éasca a mhealladh. Goitfidh mé mar sin mé is agam. Gabh mo leithscéal, feiceann sibh go bhfuil mé tinn go fóill. Déanfaidh mé é seo a chur ar sos

Ábhar scéil? Yeah, ábhar scéil mór, sin a déarfas mé. Cibé, tosaíonn an scéal seo le cás beag amháin, cás cúirte i mBurlington, Washington. Baineann sé le triúr daoine bochta a chuir an dlí ar an chathair mar gheall ar chomh gnóthach agus a bhí an cosantóir poiblí. Dar leo, ní raibh an cosantóir poiblí in ann cosaint cheart a thabhairt dóibh mar gheall ar an ualach cásanna a bhí air. Tá's againn gur fíor seo, tá sé ag tarlú ar fud na Stát Aontaithe agus, dála an scéil, in Éirinn. Lean an argóint ar aghaidh ar feadh dhá bhliain, gan mórán daoine a bheith ag tabhairt airde air, go dtí, gan choinne, gur chuir rialtas, an rialtas feidearálach, a ladar isteach. Anois, go dtí seo, ba annamh Rialtas Feidearálach na Stát Aontaithe ag treabhadh isteach i gcásanna áitiúla ach amháin dá mba ar leas na tíre é a leithéid a dhéanamh. Bheadh an Rialtas Feidearálach ag tabhairt le fios go fóill gur ar leas na tíre é, b'fhéidir, ach tá siad ag déanamh rudaí mar seo i gcásanna i bhfad níos lú. Dar leo, baineann an scéal seo le leithcheal agus go háirithe leithcheal a bheith á imirt ar dhaoine bochta sa chathair seo, agus mar a tharlaíonn, thug an Rialtas Feidearálach cead don bhreitheamh sa chás Gabh mo leithscéal, rialú leathan a dhéanamh sa chás agus orduithe a thabhairt don chathair cosantóir nua, bhuel, mar a tharlaíonn, maoirseoir nua cosanta, cosantóirí, a earcú. agus tá sin déanta acub, agus ní amháin sin, beidh an breitheamh sin ag déanamh féitheoireachta ar an gcathair agus an chathair bhéal dorais, céard is ainm dó, Mount Vernon, an chathair bhéal dorais go ceann trí bliana eile. Sin scéal suimiúil Ach is é teachtaireacht an scéil seo ná iarraidh ná go bhfuil an rialtas feidearálach ag déanamh seo ní hamháin in Burlington, Washington, ach in áiteanna ar fud na Stát Aontaithe. Mar shampla, tá siad tar éis treabhadh isteach i cás cúirte bainteach le cúnamh dlíthiúla cúnamh dlíthiúil do dhaoine bochta i gCathair Nua-Eabhrac, nó Stát Nua-Eabhrac, níl sé soiléir. Mic léinn trasinscne, cead agam é sin a rá? Sílim go bhfuil cead. Tá mé á rá, mic léinn trasinscne in Michigan, Príosúnaí óigeanta i gCalifornia a cuireadh faoi ghéibheann aonair, ha ha, b'in frás nua a d'fhoghlaim mé, gaibhniú aonair, sin nuair a chuireann tú isteach i gcillín leat féin, Cén rud eile? Cás cúirte bainteach le daoine in Baltimore, Maryland ag taifeadadh póilíní. So sin iad na scéalta móra. Tá scéal amháin eile, scéal poiblíochta mar atá an Cé mar a chuirfidh mé síos ar seo? Tá an New York Times ag tabhairt spás ar chlúdach gach eagrán den nuachtán le déanaí do na hiarrthóirí don uachtaránacht sa bhliain dhá mhíle is a sé déag. Agus sa chás seo, tá Bhaineann sé le gníomhaí gorm a tháinig aniar aduaidh ar Hillary Clinton agus a chuir ciníochas agus leithcheal agus rudaí eile ina leith. Bhí sé seo á thaifeadadh ach is cosúil gur tháinig Ms, ha ha, gur tháinig Ms Clinton ar ais. le freagra láidir agus ciallmhar. Más ea, fair play di, ach ní fheicim mórán nuachta sa scéal sin. Scéal sainspéise ag baint le scoil chónaithe elite in New Hampshire. Níl elite sa bhfoclóir sin. Shílfinn nach bhfuil sé ann. Breathnóidh mé isteach sna cinn eile. Níl elite sa cheann sin ach oiread. Well, ok. Scoil chónaithe elite in New Hampshire. Agus mar a Mar a bhíodh nós ag deireadh na scoilbhliana go ndéanfadh na daltaí sinsearacha Níl 'fhios agam, nó d'fhéadfainn ní fhaca na rud eicínt leis na cianóga. Níl 'fhios agam cén fáth, ní ní nós é seo a bhfuil ciall ar bith leis, dar liomsa, ach cibé, iontas na n-iontas, chríochnaigh sé i mbliana le banéigniú, nó cailín éigniú ba cheart dom a rá, mar ní raibh an cailín seo ach cúig déag, bhí an dalta sinsearach ocht déag agus fágann sin gur féidir é a chúiseamh as éigniú ar pháiste. Tá trua agam, caithfidh mé a rá anois, tá trua agam don bheirt, tá an-trua agam don chailín ach, Ós rud é go mba dhéagóir mé féin, tuigim mar a oibríonn na hormónanna sna buachaillí freisin. Is é bun agus barr an scéil, déarfainn, nár cheart dá leithéid tarlú. Níor cheart do dhuine ocht mbliana déag d'aois a bheith ligthí leis féin le cailín cúig bliana déag. Tá trua agam don leaid, mar a deirim, ach más duine fásta é, agus tá sé fásta, ba cheart an dlí a chur air. So, ní, ná bí ag go bhfuil gur cheart an cás a chaitheamh amach ná tada mar sin. Tá an cás seo tuillte aige. Dara scéal is Deir níos tuairisc seo, agus níl mórán le rá agam faoi ach gur níl fhios agam an féidir ainmhithe a chur i leith ISIS, b'fhearr liom rud níos measa a rá fúthu, buinneacháin, amadáin, Céard é an rud is measa is féidir a rá faoi dhuine? Chéas siad an fear bocht seo, Khalid al-Assad, mar nach ndéarfadh sé leo, is cosúil, cá raibh. Antiquities. Cá raibh seandachtaí? Sin ceann díobh anois. Rud ársa, seanda, seanda, seanaimsire, seanchaite. Seandachtaí. Seandachtaí. Well, an ionann seandacht agus antiquity? agus tá focail eile dearmadta agam. Iarsma! Iarsmaí seandachta Palmyra agus ní amháin gur chéas siad é ach i ndeireadh báire bhain siad an ceann de. agus chroch siad a chorp sa tsráid. Sin an saghas daoine atá sna sa ghluaiseacht seo agus mar stairí mé féin agus duine ar suim leis ar mhór suim leis rudaí mar Phalmyra ní thuigim daoine dhá leithéid. agus guím ifreann agus bás fada pianmhar orthu. Ní féidir é sin a rá ar aon shlí eile. Fanfaidh mé sa Mheán Oirthear. Bhí mé ag caint inné faoi Iosrael agus mar a ndearna siad imtheorannú ar thrí chéad daoine, agus mar a ndeachaigh ceann acub ar stailc ocrais, agus go ndeachaigh sé, go raibh sé i mbaol a bháis, gur chaill sé a choinsias, agus ar feadh ceithre lá, go raibh sé i gcóma agus gur go ndearna na dochtúirí beathú éigeantach air agus é ina luí sa chóma. Scaoileadh saor é. Ach idir an dá linn tá damáiste buan déanta dá inchinn. Cuimhnígí! Ní coirpeach é an fear seo, níor cuireadh aon rud ina leith riamh, dhóigh Stát Iosrael é Chaith siad i bpríosún é agus nuair a thosaigh sé stailc ocrais, rinne siad a bheag ná a mhór éigniú air. Tá sé scaoilte saor anois ach damáiste buan déanta dó. Go raibh maith agat, Iosrael. Tá sibh ag déanamh na rudaí ceannann céanna agus a rinneadh ar na Giúdaigh dhá ghlúin ó shin. Nár fhoghlaim sibh tada? Sin í an nuaíocht an lá inniu, ach amháin ní dhéanfaimid tuar aimsire, bhí sé uafásach anseo le roinnt laethantaí anuas. D'fhill muid ar Mheiriceá Dé Luain, bhí sé sna nóchaidí Dé Luain, bhí sé sna hard-ochtóidí inné, tá sé sna luath-ochtóidí inniu ach é chomh tais le linn snámha. Ach diaidh ar ndiaidh, tá an aimsir ag feabhsú agus. Tá súil agam faoi cheann tamaillín go mbeidh feabhas leis anseo. Sin í an nuaíocht, bíodh lá deas agaibh agus tá súil agam go mbeidh muid ag feiceáil a chéile arís. Slán!